Wawa zimfumu wawa zimfumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani imene yachitika ku Malawi kwa a Sibosiso Mponda komanso a Lupiya. Anthu awiri amenewa aphedwa. Aphedwa ndi anyamata awiri komanso mkazi mmodzi. Okuphawa maina awo ndi amenewa, Debson Elisa komanso Babra Mkwezalamba. Amenewa nde ndi maina a zigawenga. Umu ndi mmene zinakhalira. A Sibosiso Mponda amapita ku Blantyre kuchoka ku Lilongwe. Ali mu njira anafika pa filling station amathirisa mafuta. Atamaliza kuthirisa mafuta, atayenda pang'ono anakumana ndi anthu atatu amene amafuna lift. Chifukwa choti a Sibosiso Mponda ndi a mtima wabwino anawatenga anthu aja ndi kumapita nawo limodzi. Ali munjila anakumananso ndi munthu wina amafuna lift amene ali Lupiya. Anaimisanso ndikumutenga Lupiya. Anakwana anthu 5 nde kulunjika ku Blantyre limodzi. Ali munjila anthu atatu aja anapanga attack anthu awiriwa. Anawapha Lupiya. ndikuwaphaso a Sibosiso Mponda, a Lupiya anakawaponya mu nchimanga kutali ndi kumene anali. A Sibosiso Mponda anawasiya mu galimoto momwemo, anangowabera ma foni ndi zinthu zina zimene anali nazo ngati ndrama. Kenako anthuwa anathawa. Anthu a mmudzi atawona galimoto ija amaona magazi nde amadabwa, ah zukhala bwanji? Atakapenyetsetsa anapeza zoti munthu wamwalira wafera mgalimoto muja koma akuoneka zokuti wachita kuphedwa nde anayimbira apolisi. Apolisi atafika anatsegula galimoto kuona ndi a Sibosiso Mponda amene anali engineer. Kusecha thupi lawo anapeza zakuti thupi lawo lili ndi mabwenje a dzipolopolo anaombeledwa. Kenako anayamba kufufuzano. Atafufuza anapanga track foni ya Sibosiso Mponda. Foni ija inapezeka ndi zigawengazi. Monga mukudziwa zigawenga za kumudzi ndi zopanda nzeru. Zinatenga foni kumakagwiritsa ntchito. Ndi anthuwa amangidwa. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi pano chifukwa choti ndinapanganso nkhani inake yokhala ngati yomweyi. Ndimanena kuti akuluakulu kunja kuno kunaipa. Si bwino kumaonetsa chifundo kwa anthu. Ngati munthu wavutika afuna thandizo osamuthandiza. Ngati mukufuna kuthandiza munthu pitani ku orphanage. Kuli ana amasiye afuna chithandizo chanu. Osadzayerekeza kumthandiza munthu oti mwakumana naye munjira. Kaya afuna chithandizo chotani osadzayerekeza kaya ndi nkhalamba osadzayerekeza chonde akuluakulu. Chifukwa choti anthuwa amagwiritsa ntchito njira ngati zimenezi atsikana, nkhalamba amapanga act ngati avutika ndi cholinga chokuti afuna akupangeni chipongwe. Mwaona anthu awawa, ukuku si koyamba imene inali ntchito yawo yokupha anthu. Apapa agwidwa la 40 lakwana. Ndiye tangoganizani ndi anthu angati amene anamwalira mu njira zake ngati zimenezi mu manja mwa anthu amenewo. Ndi ambirimbiri. Ili linali la 40. Anthuwa anali ndi mfuti. Mfutiyo anayipeza bwanji? Ku Malawi ndi anthu angati amene ali ndi mfuti? ndi kuti inali bizinesi yotentha sizitengera zoti muli dziko lanji aa kwina kulikonse kunaipa munthu anaipa ndiye akuluakulu osakhulupirira munthu ndakuwuzani kale kuti muzipanga act ngati ndinu gangster no chifundo chifukwa choti chisoni chinaphetsa nkhwali apa a Sibusiso afa chifukwa cha chisoni chifukwa cha mtima wabwino pena pake kukhala ndi mtima woyipa zimakupangira ubwino muzaone anthu ambiri amene ali ndi mitima yabwino samapita patali even pa business ukakhala zoti ndi- uli ndi mtima wabwino munthu akabwera amwene ndavutika ndigaireni chakuti wapereka amwene ndavutika ndigaireni chakuti wapereka zotsatira zake umaduka amwene ndikongozeni wapereka zotsatira zake umaduka chifukwa kuti ukuonesa mtima wabwino nchifukwa amati business ndi chinzake sizimvana business ndi business ndiye moyo wanu muutenge ngati business ndi chifriendship kapena zothandizathandiza sizimamvana masiku ano moyo ndi kuthandiza anthu sizimamvana akuluakulu khalani osamala